Hello, everyone. How are you doing today? Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekelena m unu. Unu emeena mkpa ole? Ee, eh? biko taa obi juru m n'aṅụrị. um Onye m bịara ikele taa n'ozi ekene bụ Gọvanọ Otti of Abia steeti ee eh? biko ka m kpọrọ Gọvanọ Otti egwu a maka na ọ dị too much hmm? ka anyị kpọtụrụ

ụmụnne m anyị bịara ikele gọvanọ Otti hmm? electrification project o mere anyị If you have a 700 plus Eh? credit score, you
electrification project gaga n'Abia steeti ee onye mere o ji na-eme wụ gọvanọ Otti sometime in the past we talked about electricity challenge si ka anyị lee the first gọvanọ ga-enye anyị ọkụ 24/7 n'ala Igbo and guess what hey oke nwa Igbo ji eme ọnụ gọvanọ Otti he broke that record hey he broke that record anyị si na o mee anyị ga-abịa na Facebook anyị ga-abịa na social media mechiere ya akwụkwọ ọ ihe m bịara ime and nke a bụ mbido ee eh, anyị ga-aga kwadote ụmụ nwanyị Igbo na-ekele gọvanọ Otti ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo na-ekele gọvanọ Otti ụmụ nwanyị Igbo Global Network na-ekele gọvanọ Otti Igbo zuru ezu na-ekele gọvanọ Otti maka ihe anyị mere ihe anyị mere ihe anyị mere hai anyị si na ọ ga-adịrị gị mma na eke ọ ga-adịrị gị mma n'orie ọ ga-adịrị gị mma n'afọ ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ Mm? ndụ gị bụ echi echi anaghị agwụ agwụ ebe ị chere si ka ihe ọma ruo ndị a ụmụ anyị ụmụnne anyị n'Abia steeti ka ihe ọma ruo ha aka anyị si na ihe ọma ga na-akụrụ gị aka n'ụzọ ụtụtụ ehihie abalị Mm? maka na ị bụ gọvanọ afọ ọma gọvanọ Otti ị bụ gọvanọ afọ ọma ee gọvanọ afọ ọma ka ị bụ ee gọvanọ afọ ọma nọmba wan chere ka m kpọọ egwu ọzọ obi na-eme m polina polina na-eme m aṅụrịka aṅụrịka maka na anyị nwere ndị dịka gọvanọ otti ọ wụghị pụta na-asị nye gị ọchịchị nye gị ọchịchị e nye gị i were eme gịnị Mm? ụfọdụ e nye ha ha ewere ya fọnye n'akpa ha tinye ya na back pocket na-ebukọsị ego na-ebu ego ihe e buchatara ee eh? mana ndị dịka gọvanọ otti just ị ma how long ọ nọ n'ọchịchị mana lee ihe ọ na-eme lee ihe ọ na-eme ihe a hụrụ anya dimkpa taa akị abịa ahụ ikpo nchara ọ bụghị anyị makwa ndị anyị bụ onye ka ị bụ e si be gị aga be onye ihe e nyere gị n'aka gịnị ka i ji ya eme ee ị makwa ndị anyị bụ ele ndị bụ gịnị ka i ji egosi dike ha sị ihe e ji amara dike ruo egwu echenjigo gọvanọ otti agbanwe ọ gbanwego the game he is a game changer ọ sị na aba ga-abụ the dubai of africa na a ga-esi na aba bido unu ma na aba wụ the hobnob of businesses n'ala igbo gọvanọ otti wee banye wee sị na aba ga-abụrịrị ihe ọ bụ ee eh? ọ ga-aka dubai mma the starting point this is the starting point unu nwa bụ gọvanọs unu nọrọ unu nọrọ ka na-agba ụrịọ nta ọnụ ee eh? ka na-agba ụrịọ nta ọnụ but you are a governor ị na-agba ụrịọ nta ọnụ time gị na-aga clock na-etiki echi jee chọọ ndị ga-ebutere gị ballot box na ndị ga-abịajuru gị bịam bịam ya ha na-abịara gị bịam bịam ọ work ha ọ dabaghọ pụta ka i de ya aha gị n'ebe a na-ede ya aha write your name on the sand of history historical milestones eh, gọvanọ otti a gị nwe aka ị bụ ebe a nọ ọ gịnwa bụ gọvanọ ebe a nọ a na-ekwu ekwu a na-eme eme ọ na-eche echiche what can I do for my people and not what can I do to crush my people his own is what can I do to empower my people maka na ọ ma na ihe ọ bara there abụghọ to warm the bench ọ bara to be creative and unu hụrụ otu o si na-aga Hmm? Ọ ya anyị ji wee na-akpọ ya odogwu. A sị na onye gbaa bọọlụ ọ rachaa oroma, gọvanọ Otti bụ odogwu. Ị sị na ọ bụrọ ya, ọ ya nwa ka ọ bụ Ma- ụ- ụmụ nwaanyị Igbo na-asị gọvanọ Otti, ị bụ odogwu nwoke, ị kara aka. You are a provider and a protector of your people. Governor Otti is the provider and protector. Number one provider and protector. Governors niile gọvanọ Otti mechacha unu ihe unu adị ka ụmụaka unu abụrụ child's play because ọ kwadoro akwado wee pụta ọ bụghị aga m achị ọchịchị gọvanọ ka e mee nke a, e nye gị nke a, nye gị nwanne ya e nye gị sị gị mee ihe a, o nweghị ihe a hụrụ ejula ele nne gị kukororo mgbe ị pụta ị na-amani elu ị makwa ndị anyị bụ ị makwa ndị anyị bụ gịnị ka ị na-eme iji egosi na ị bụ dike odogwu abụrọkwa guy name na odogwu anyị na-echi gọvanọ Otti ụmụ nwaanyị Igbo na-echi odogwu kara aka odogwu kara aka ka ọ bụ ee a na-ekwu ekwu a na-eme eme electrification ọ wụghịzi ime I better pass my neighbor na-asụchisi mmadụ ntị were carbon monoxide na-ebunye ndị mmadụ ọrịa gọvanọ Otti sị no more na Aba ga-enwerịrị ọkụ 24/7 challenge onye ka onye ngwa bịanụ ma anya n'aka ị bụrụ gọvanọ bịa ma anya n'aka na ọ wụ ikwu n'ọnụ bụ ya bịa ma anya n'aka na o ruola n'omume egwu esetigo game changer ị na-ekwu ka i je nweta electrification ọ na-etinye isi another place o mego electrification pa- pasịa ya ka bọọlụ gbaa goolu nọrọkwa na- na-aga another angle na a ka na-eme warm up ndị gọvanọ warm up a ka na-eme warm up gọvanọ Otti gị nwa ka anyị ji gị eme ọnụ ị bụ odogwu e chiri echi zuru ezu a na-awụkọtọ a na-ekwu ọnụ ọnụ ọ bụrụ ịkọ ajambele a na-ekwu ọnụ efu ekwu ị na-ekwu ọnụ efu ị na-akọ ajambele we are so proud of Governor Otti for what he has done in Abia State go and look at the roads now electrification of the entire state eh? separate Abia State from ndị up NEPA na ndị down NEPA. Do you know what that means? Ọ bụ nwoke zuru ezu ị na-abụ odogwu ọ bụ n'ọnụ. No, ị gaghị eme odogwu n'ọnụ ị na-akọ ya ya ya ọ bụrụ akụkọ ndị ndị ndị ajambele. so ndị a bụ ndị anyị jiri biri ndị a bụ ndị Igbo ji eme ọnụ ndị a bụ oke nwa ala Igbo gburugburu ndị that is odogwu e ji akpọ mmadụ odogwu bụ ihe onye na-eme biko ụmụ nwaanyị Igbo sị ka anyị bịa kelee gọvanọ Otti na i meena mekwasa ee eh? Daalụ rinne. Ị na-aga anyị ana-etu gị aha maka na ọ ihe bụ otu onye si aga ka ekwe ya si na-akụrụ ya gọvanọ Otti agị nwa ka agị nwa ka agị nwa ka anyị ji ga-eme ọnụ daalụ i meena ị gbalịana God bless you ebe i si na-ejere ala igbo ozi anyị sị ala igbo chekwaa gị ndị mama sị ala igbo chekwaa gị n'Eke chekwaa gị n'Orie chekwaa gị n'Afọ chekwaa gị na Nkwọ ise ise ise ndị gọvanọs ndị ọzọ ketenụ n'ụra ee lee egwu nwanne anyị nwanyị kulienụ n'ụra kulienụ n'ụra e kulienụ abụ gọvanọ kete n'ụra na oge aha eruona e ji amara mbe n'abọ nke bụ oke ee gọvanọ Otti egosina ụnụ na o kwere omume ihe ahụ na-ara ụnụ ahụ unu na-eku ume ka unu na-arị ugwu na o kwere omume nwa anyị nwaanyị abịa gwacha anyị ihe anyị ga-eme were gaa n'ihu gọvanọ Otti thank you in nwa nwa n- oke nwa ala igbo zuru ezu duru anyị na-aga anyị so gị n'azụ ị ga that is eh, hey anyị ka na-abịa o ka anyị chie gị odogwu maka na o ruru gị ndị gọvanọs ndị ọzọ ketenụ n'ụra o ụbọchị ahụ chi ahụ abọọna gọvanọ Otti is making it happen in Abia State what are you doing in your state ị bụ gọvanọ na-ekwu n'ọnụ na mgbịrịgba ọnụ ee ekwe m n'otu chukwu anyị bụ gọvanọ ị na-eme isi kpọkọkpọkọ your time is going obere oge election eruo ị chọgharịwa onye na-ebu ballot box now write your name on the sound of history because

ị na-agbalị thank you so much